maọbụ ife kpụ ọkụ n'ọnụ mana ka e bidogodi bifo n'oge adịrọ na taịm adịrọ nwanne hmm. ịmagodu nwanne anyị nwaanyị nke a na-akpọ Cossy Ojiakor gbam nke na-eme ihe onyonyo na-enye anyị o wee pụta n'izu ụka gara aga wee dee na na na instagram wee sị na o nwere ife na-agụ ya na o nwere ife na-agụ ya si jide ya si jide ya amakwa m ife na-agụ Cossy Ojiakor tụlekwanụ Mhm. akụkọ ọzọ nke kpụ ọkụ n'ọnụ bụkwa hee ụmụnne m o, nke a bụ ihe banyere obere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-asị na APGA etiwasịgo n'ọkụ lisigo na nke a na-apụgo gaa ya aga na-apụrụ ya apụ gaa ya aga ma na anambra o ma n'imo o. in fact as a matter of fact n'imo steeti right now hmm, a new party apụtago a na-akpọ ndị ahụ N-APGA or new APGA ụfọdụ na Anambra sị na a nacha fa ego lie ụfọdụ na Imo sị na a nacha fa ego lie ya bụ ife wee bụ na ndị new APGA wee na-asị "Hmm, na Willie Obiano eh, gọvanọ anambra steeti ya na chi- national chairman eh, ndị APGA Victor Oye ga-eweta ego ife niile ego niile a nachara ndị mmadụ ihe ọ gara ịkpọkpọ Hmm. let's go to our top second our another story Hmm. nke a ka kwesị ịbụ my top most story mana ka anyị na-ejegodo nke a bụ maka nwanne anyị nwaanyị na-eme ihe onyonyo a na-akpọ Genevieve Nnaji ezigbo nwaanyị ka ibe ya Hmm. na mgbe o mepụtacha ife onyonyo a na-akpọ The Lion Heart Mhm. ndị onyonyo ndị na-egosi onyonyo Netflix wee golu ya mbodo mba ego ọ bụrụ sọkwa ya ndị ọcha wee mesịa ife wee tinyezie ya ugo ugo ugo nke a na-agwa anyị ndị na-anọ n'ebe etinyere ugo a bụ ndị ọcha ndị ọcha ndị ọcha n'aka ebe ahụ nwanne anyị nwaanyị nọ ụfọdụ ndị na-eme ihe onyonyo na-enwere ya ọṅụ ụfọdụ bụ ndị na-enwere ya anya ọkụ amarọkwa m amarọ m hmm. ya jisie ike ee akụkọ ọzọ anyị nwere bụ maka gọvanọ Lagos steeti gọvanọ Ambode ama m na by now na unu ama na a sị na ọ ma ejezi ọzọ na ndị nyere ọchịchị na ji ọchịchị gbam mana ife na-ewuzi bụ na e nwere ụmụ nwaanyị kwada nwaanyị na-eme ihe onyonyo ndị ofe mmanụ a na-akpọ Mercy Aigbe mhm. o nwere mgbe o gopụtara ụlọ mhm. ụlọ ahụ tute ka a na-asị na ọ bụrọkwa di ya gotara ya wete ego na amaghị onye ha tigotara wee wete ego a na-akọ nke a na-akọ ibe ntị na m ama akwụkwọ akpọkọ m na Ambode mana mmadụ m ya dị ife adị egwu ka a ghara ịsịkwa nke ọkwa asịrị amakwa m ọkwa Ambode ma na-anụkwa m na-asị ndị mma wee na-asị ọkwụsịkwa Ambode enu na-anọrọ na-anọrọ asị na ụwa akago m kwuo nwaanyị ụlọ ekweterọkwa m mana ife m nụ ka m kwuru n'orugo telivishọn akụkọ nke ọzọ anyị nwere n'ebe wee bụrụ na nke banyị na anyị manụ hehe ọ na-ada n'elu na-ada n'ala a sị na Atikulate o a sị na Atikulation o Mm. Eh, Abubakar Atiku ewingo primary ticket ndị PDP ya bụ ife wee dejiri mana ife melụ bụ na ma na asịrị ma na ma na nta akụkọ ma okwu na-ese akụkọ anyị ga-anọ n'Orugo TV wee na-ewepụtalụ unu ka anya gba ọkụ si aga ya bụ ife si eme maka na etu ọ dị kịta 2019 ga-adị kpọkpọ mana anyị na-asị gị n'Orugo telivishọn